ịma anyị bịa anyị ana-agba aka abịa mm. anyị bịa anyị na-adịgodi steady mm-hmm. ọkwa ị ghọtara mm-hmm. anyị nwere nnukwu mmadụ mm. in our midst odogwu oke odogwu parara ị na-asị original onye ọkpọkọpị ka na-akpọ ọkpọkọpị Chineke kedu otu ọkpọkọpị biko original ọkpọkọpị biko nụ ọkpọkọpị ka na-akpọ original original ee ọsọ ka ọkpọkọpị wụ original Original. Ee, Ọlọ́run ọlọ́run yes ọlọ́run ọlọ́run. straight from the motherland nwa afọ Igbo Maazị Victor

ada ada mana ihe onye isi ike a nọ m n'akụkụ ebe a ka o megodu onwe ya introduce iwere my missus ọkwa ịma na ọ adị ma o were my missus unu ma na onye mmụọ onye ọbụla ma by now na ọ na-eme m na m na-eso eziokwu talk show aha m wụ misisi ya misisi misisi Chidera Duru unu niile ma m as Miss V. a bịa gafetazi ebe nwa chineke dị ka m Oh aha my m God. ọchị nwe kpọmkwem nwe ihe dị ụmụ aghara ịgha na ọdị m na Eo, chai, Igbo bụ Igbo anyị ekele unu ihe anyị nwere ịgwa unu taa bụ ihe ga-abara unu uru wee bakwara anyị uru ngwanụ ka anyị tụlee okwu a Mm. ka anyị nwere bi tutu tutu anyị atụlewe ah, okwu a mm. ka anyị nenegodi mm. o nwere ihe m fụ na social media gịnị anya m sọsọ ama m fụ ya ka anyị nenegodi ihe anyị necha ya anyị natazie anyị abanyezie n'okwu ka anyị bịanụ

bụ a na-eme ya ka a na-adọbata ndị mmadụ adọbata ya ha bịa ha ga-azi gị lekwa lekwa moto ha nwere na ego abụghịdị problem ha gị bịa ka ha zi gị ka ha esi ji gotazi akpata akpa ego ọ na-eshi ịmago na-emebisi isi ụmụ nwoke ịmago ndị a na-etolite etolite ha echee na ọ the way. eme ya. na ọ the way Mm.

ihe nọ na ihe ịgwọ ọgwụ a unu na-ekwu mm. maka ya wụ na ụwa abịara ugbu a mm. ama m ga-asị na omenala anyị atụgharịala ya isi mm. onye ọbụla na-achụzi ego mbute mm-hmm. and ego mbute a na-achụ awụ sọsọ nwoke nke o ji awụ sọsọ nwaanyị onye ọbụla na-achụzi ka a kpata ego ozugbo ozugbo ka e nwee ike imebe a ma sị na ka e si ekwu ya social media mm. emena ndị mmadụ onye ọbụla chọziri ka ọ wụrụ onye na-eme eme mm. onye na-emesi ihe ike onye na-eti eti mm. mana a sị m kwuo mm-hmm. ndị ahụ na-ebunye ndị mmadụ oke ite na ndị na-agwọrọ ha ọgwụ na ihe niile mm-hmm. ha niile abịakwala bịa chọpụta na anya ukwu akarịala ndị mmadụ mm-hmm. ha ewerekwa ya bịa doziziere onwe ha ọnọdụ ahịa mm. maka ahịa ha niile mepechaziri wụ ọfịs ebe a na-ere ahịa mm-hmm. maka na onye ahụ ga-agwa gị eh, ị gaghị anọrọ n'ime ụlọ mm. chinye aka n'ụkwụ ego mm. abịa o nwere ihe onye ahụ bịara ịchụ ego ahụ na-emebu eme and e nwere ike ya wụrụ na mbọsị ahụ ị gachara ga bute oke ite ya wụrụ na mbọsị ahụ ka ka Olisa bi n'igwe sịrị na ọ ga-agọzi gị Ngọzi gị. gị ichezie na gị chere na ọ wụ oke ite bụ ọ wụ ihe metere ya mgbe ahụ onye bunyekwaranụ gị oke ite asị gị ehe ọ kwa ị hụna ya O meela. ngwa gaa bute ọzọ gaa weta ọzọ ka e meere gị and ị ma na kwa ihe anyị na-akpọ ịzụ ahịa wụ iji ego achụ ego Achụ ego. Ehe, onye ahụ kpatarala ego mbụ ewerekwala ego na-achụkwa ego Na-achụ ọzọ ego ka ya, mhm. mana kama ọ ga na-emezi ihe ndị ahụ o ji ego ya emete ya ma ya ewerezie ya ga na-eme oke ite oke ite na ihe na ọyị ya nwoke ma ọyị ya nwaanyị ya na-akọ ahụ a na onye a ga-agwakwa oke ite a ka ọ gara aga mee ka m soro ya ọ gaa ga mee mee ka ya ya ọ gakwa ga mee ka ya ọ dị egwu ị ghọtala so ka m si hụ ya ọ nọ- ọnọdụ ahịa ka ndị niile a mepechara n'ala Igbo anyị na ị ghọtala a mepechara ndị mmadụ ọfịs dị iche mm. so otu o si dị ugbu a wụ na ọ wụ sọsọ ụmụ nwoke ụmụ nwanyị enweela vidiyo anyị hụrụ mgbe nwa mm. o nwekwala onye nke ọwụwa e mere vidiyo ya na-asa ndị mmadụ ahụ na mmiri ụmụ nwaanyị juru na nke ahụ karịa ụmụ nwoke gị na-efebazi ego na mmiri gị na-efeba ego na mmiri asachaa gị ahụ na mmiri ha gba ọtọ asa ha ahụ ha efebaju ego n'ime mmiri ọ bụrụ na m hụrụ vidiyo ahụ ọfụma a ga-asị na ọ bụrụ na a dị 20 ụmụ nwaanyị 17 nọ na ya

e nwere ndị na-agwọ you understand mm-hmm. e nwere ndị na-eji mgbọrọgwụ ndị na-aha mmiri wụ ndị ọgwụ ndị na-achụ mmiri wụ ndị ọgwụ ha anaghị egbu mmadụ ndị na-agwọ ọrịa mm-hmm. ndị na-agba afa mm-hmm. ndị na-agba afa na ihe niile ndị ha wụcha ndị ọgwụ mm-hmm. mana ha anaghị eji nke emegide mmadụ ma ọ gaa gbuo mmadụ weta isi ya weta ọbara ya weta nke a ọzọkwa dị ka ya na ndị ndị ọgbara ọhụrụ a hmm. ọtụtụ n'ime ha wụ ndị na-ere ngalaba ahụ mmadụ hmm. oh, were ya na-akpata ego hmm. were na-asị na a na-eme oke ite a na-agwọ ọgwụ maka ha bịa sị gị jee weta anụ ahụ dị otu a jee weta nke dị otu a jee weta nke dị otu a mgbe ị na-ewetali ya ha nwere ndị na-ego ya ha ere ya ere ya nara ego werekwa ya nara tinye ego n'akpa. tii na akpa sị gị na Ichekwa eji ya wee n'okpuru mere ụlọ gị ahụ. ị ghọtara so ọ cha wụ ihe niile azụ ihe nọ na ihe ọgwụ na ọgwụ dịka i si wee kwute nke ndị ugwu ọgwụ wụ omenala ọgwụ omenala yes Ọgwụ- ịgwọ ọgwụ wụ omenala ọ sọ na ọ wụha ọgwụ na-emegide mmadụ megide mmadụ ọ igbu mmadụ Ọ, ibe omenala. gị ọ ime ka ihe ihe mmadụ i bịara kwuru maka kayan mata wụ nwaanyị chọrọ ijide di ya di ya agbala n'ilo ị gaghị atụ ụmụ nwaanyị ndị ugwu ụta ha na di ha na-alụ ọtụtụ nwaanyị ọ bụ eziokwu onye ọbụla na-achọkwanụ ka ọ wụrụ ya nwa Ka a na-achị- jidere di ya ji karịa mkpụrụ obi ya. Ehe. ọ naghị eme ya ka o gbuo di ya ọ bụ eziokwu ndị ndị nke yoruba nwekwara nke ụmụ nwoke ha na-emere ndị nwunye ha ka ha ghara ịgba ka ha ghara agba ịgba ịgba n'iro n'iro. ihe ndị ahụ magun anaghị- agwa ehe. ya na Igbo agwa nwere ya nke a Ehe. na-emere ụmụ ọ nwaanyị nwekwara ihe a na-eme Ee. ị ghọtala so ihe ndị ahụ wụ ọgwụ eji echere onwe echere onwe ọ bụghị ọgwụ eji egbu mmadụ mm. eh, ya ka m ji ekwu so ọgwụ a na-agwọ agwọ dị very ọ nọ na ọ nọ otu mm. so ndị kayan mata na ndị ị ma otu i si kwuo o nwe ndị na-agwọ ya ka ha ji jide di ha mm-hmm. emekwa ihe ndị ka ugbu a na-eme mm. ha gwozie ya ka i jide di onye ọzọ mm, ọ ebe nsogbu dị ọ ebe nsogbu ọzọ dị a sị gị a sị gị ijide ya eh. ya bụrụ na ị na gị na nwoke ọzọ na-ehi ya wụ na ọ na-enye gị ego di onye ọzọ o na gị tee ịsachasịhala gị na ya hụ ha ụzọ niile serere were enwere maka elistik ihe ọ bụla ị na-ekwu ọ na-eme so ka ahụ ụdị ọgwụ ọjọọ nọ n'ime ya ọ ya ka m na-ekwu na ọgbara ọhụrụ anyị ugbu a ejizi ọgwụ eme ihe ọjọọ. eme Eme ihe ihe ọjọọ. ọjọọ onye ọbụla chere wo pengen eji ya ndị benz na-akpata ego maka ndị ahụ na-eresịkwa ụnụ ihe niile ndị ahụ ee e lezie anya e nwekwara otu onye na social media m wiri ewi mgbe ahụ na-eresị ụmụ nwaanyị ihe niile ama m ahụ onye na-ekwu okwu Onye ya na-ekwu maka ka anyị ghara ịkpọ ya aha Ọ nọ- Onye anyị Ọ ka- ọ ka nọ na di ọ ka nọ na di ọ nọghọkwa

ndị mmadụ ga na-ege anyị ntị Unu na-anụ ihe ọ na-ekwu. ndị mmadụ ga na-ege anyị ntị na-anụta ihe anyị na-ekwu na-amụta ihe n'aka anyị mana mbọsị ọbụla anyị bidoghara na ụlọ Uwe. e-decide anụ na-ebidola kwuwe ihe pụrụ n'eziokwu n'eziokwu gị hụ na ndị na-ege ntị na ndị na-elenụ ebido gbadawa ebido gbadawa Mm. Ị ghọtala mm-hmm. e nwere ike mgbe o bidoro ihe ahụ na mbụ o bidoro ya ọfụma ọfụma mm. na-agwọ ezigbo ọgwụ na-agwọ ezigbo ọgwụ oh, na-enye ụmụ nwaanyị ihe na-enyere ha aka ijide di ha mm-hmm. mana mgbe ọ pụziri mana mgbe ọ pụziri from nke ahụ ọ na-eme dị mma mm-hmm. bido gwawazie ụmụ agbọghọbịa otu ha ga-esi jide di ndị ọzọ na otu ha ga-esi eme ihe ndị ọzọ mgbe ahụ ka ihe ọgwụ a na dịka o si kwuo ihe akpa ya just mepe ụlọ ọrụ ka ha just nara ego because ihe ị hụ ndị na-agwọ ọgwụ a na ha na-adị nkịkara ha na-adị nkịkara ọ na mbụ ọ na mbụ ndị na-agwọ ọgwụ ugbu a ama m ma ị hụrụ ihe mere na Anambra steeti Mm. ndị niile ejidechara ha mm. wụcha ndị na-eme ọfụma mm. ndị a na-agwọcha ọgwụ na Anambra ha rụchara hotel ha nwechara nnukwu moto ndị a na-emenụ ndị na-ere ngalaba ahụ mmadụ ọ ya ka m na-agwa gị na ihe a na-emezi na nke ọgbara ọhụrụ a wụ ihe mgbagwoju anya o nwezi onye mazi ihe a na-eme na nke ọgbara ọhụrụ eh, mana mgbe mbụ dibịa bi n'ime ọhịa mbụ dibịa ga-agwọrọ gị ọgwụ nọ n'ime ọhịa abụdị nke Nollywood na be anyị iji hụrụ dibịa dibịa akpọrọ gị baa n'ime ọhịa jee kpara gị akwụkwọ kpara gị akwụkwọ and dibịa ahụ ihe o jikwara ihe e ji akwụ ya ụgwọ wụ tọrọ afụ 1 mm. naira 5 naira mm-hmm. ọgwụ ọgwụ ọgwụ 20 naira wụ nnukwu ọgwụ mm. dibịa agaghị anaghị agbaghị ọ gwa gị ihe ndị ị ga-akpata ị kpata mhm. i weta obere ego obere ego ka e ji agwọ ọgwụ hmm. ọ ya mere na ị hụ ndị dibịa ahụ hmm. ha anaghị ebi ndụ nko ka na ndụ ha na just na-emere onwe ha ya na-eme hmm. and ị ga-ahụ ha ha aka nka bie ogologo ndụ nwụọ mgbe ụfọdụ ha nwụọ gị hụ na ha ga-erere nwa ha ọgwụ ofu nwa ha ma onye ọzọ ga-amụtakwa ihe a ha na-eme Ọ na-em- n'ezie na-emekwa na-aga mana ị hụ ndị nke ọgbara ọhụrụ ugbu a enwee na onye ị ga-asị na onye a na mpa ya gwọrọ ọgwụ Ya, ya, na ya. mpa ya wụ dibịa mgbe nwa ezigbo dibịa a ma aha ya mba ọ a nọgide ị hụ onye si ofu ebe pụta just makapụta ha gaa ndị si o nwe ndị sị na a na-aga Asaba je mụọ ọrụ aga Asaba A bụ ọrụ na-amụzi ya a na-amụzi ya ka ọrụ Ọ Ee, na-agbaziri ya a bọị. na-agbara ya bọị Agbara ya bọị. ee e je mụọ ọrụ ya mụọ ọrụ eb- e bunye gị ị bata bịa rụba bịa rụwazie a na-akpọzi ya ịrụ ọrụ ị nụkwa Ee, bịa m rụọrọ gị ọrụ ọ gazie ọ kwa anyị hụrụ ọ kwa anyị na-ahụcha ha niile na social na media social media mm. Ee. ma Ghọtara. ihe ndị a ndị a na-eme ha na-enye ezigbo dibịa

mm. dịka anyị si ekwu mm. ezigbo dibịa a na-agwọ ihe na-egbu mmadụ mm. ezigbo dibịa na-agwọ mmadụ ọ naghị agwọ ị hụ ezigbo dibịa o mee ihe ọjọọ ọ ga-eme ya affect ezigbo dibịa anọghị n'ịpụta bịa

onye ọbụla Pingin. achọzie ọ nọkwa na ọ nọkwa n'ụka ihe a ọ ya ka m na-ekwu chọrọ ikwu because so ụka emeele o meele ọ bịala gọọ ị ma na bịa dịzịa ka ihe ụ- ụmụ ihe ndị omenala anyị na-eme ọ dịzịa ka ọ wụ ọ wụ Ọjọọ ọjọọ ka- ndị ọjọọ ọjọọ ka. anyị na-eme ị hụ ndị a na-ekpe ndị a na-ekpe ụka kpee ya kpefee ya oke ekwu ugbu a na ga-esi m ekwu ole mm-hmm. ma ihe m na-akọ onye ọbụla onye ọbụla na-enwe chere mma m nwe mara agụ nwe mara nna bọs oh, Miss V ị mara m na-ekwu m na-ekwu m na-ekwu so that mm. everybody Chineke nyere anyị akọ na uche ka anyị ji akọ na uche anyị na-eme ihe ịghọtara mm-hmm. ọ dị ka ee tutu ndị ọcha abịa mm. anyị na-eti ndị ka anyị na anyị ma ha mọchụarị onye nwụọ taa elie ya elie ya mm-hmm. mana ha abịa saa anyị isi sị gị na onye nwụọ why anyị ga-eji tinye n'ala immediately mm-hmm. when you can do this mm-hmm. at the end of the day ọ bụ ego anyị na-efu because i lee ya anya eke gịnị eti onye ahụ na fridge onye nwụọ si na ihe ala tinye ya ọya ihe na m na-ekwu ihe m ji kwutere okwu ụka wụ na mm. ihe a na-eme na ọgbara ọhụrụ na na mbụ ụka ahụ anyị kwetere na mbụ anyị nọ mm. na-ekpe ya na-ekpe ya mm. ọfụma mm-hmm. na-ekpe ya ọfụma ya na ịghọtala mana ugbu a anyị enwekwala ndị ọgbara ọhụrụ n'ụka mm-hmm. jikwa wayo dịka ndị ọgbara ọhụrụ dibịa jikwa wayo bata ịghọtala ha bịakwa ha na-emekwara anyị ihe a ndị dibịa ọgbara ọhụrụ na-eme ịghọtala so ọ ya ka m ji ekwu na dịka e si ekwu ya na ịgwọ ọgwụ omenala ka mm. onye sị gị na ịgwọ ọgwụ dị njọ mm.

na-enweghị Afọ ya ekpere ọ na-eme. na-ekpe na-enweghị nke ọ Sere na-eme werere. mana ihe ihe ya na-aga. na-agara ya ọ bụ eziokwu ọ dụ ọ dụ ka onye gụrụ akwụkwọ na onye na-agụghị akwụkwọ mepere ofu business onye gụrụ akwụkwọ nwere ka business ya ga-esi na-aga maka na ọ ma e-use social media Exactly. ọ ma a-market ahịa ya mm. ọfụma ọ ma manage account ya ọfụma mm. onye nke na-agụghị akwụkwọ ga na-erekwa mana ị ga-ahụ na business ha abụọ a na-agụ mm. onye nke na-agụghị akwụkwọ ga-asị a ah, na onye eriela mmadụ ọ na-agwọ ọgwụ ịghọtala ọ nọkwa ka onye mụrụ ahịa na onye na-amụghị ahịa ị mara ihe a na-ekwu maka ịgba bọị n'ala Igbo onye gbachara bọị pụta gbara bọị ya ọfụma pụta Pụta. Mm. ọ na-azụ ahịa ọ na-azụ Ọ ya na-azụ ya ọfụma ọfụma ya. mana e nwere ndị na-awa apụta ee nwanne m nwoke nwere ego m nwere Enye gị ego ego enye gị Ya bido. gị buru ga Shop. meghe- me- emeghere gị shop Shop, mana gị mụta just ahịa ahụ mgbe ị ga-azụla ya otu afọ na afọ na I rikpọọ ya. gị Iri rikpọọ kpọọ ya ya. Isi ego. Ehe. Ihe profit. Dọlala. so ọ ihe nọ na ihe niile ndị ahụ Oh, okay. Ee, biko ee Maazị Victor

chọrọ ugbu a ị chọrọ ibido ugbu a kpata ya ugbu ugbu ugbu a hmm. moto mpa gị na-agba ị chọrọ ịgba times 10 of it agụtabeghịkwa hmm. mahadum apụta i were ego agha hmm. n'elu ehe olee ihe i nwere ịgwa ha biko ihe m nwere ịgwa ha wụ na onye ọbụla ga-ewere nwayọ mhm. ka ofe rọrọ arọ because a sị na ire ọma ka eju na-eji aga n'ugwu mm. i were nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ụwa wụkwanụ erigo nke a mm-hmm. irigote mm-hmm. irigote irigote mm. tiri iru ebe ị na-aga mm. ị ghọtala mm. ego nọ anyị abịa ụwa mm-hmm. ego ga-anọ anyị ala ị ghọtala so ọ ka mma na onye ọbụla were nwayọọ chụba ọ nwee ihe ị chọrọ ịmụta ka e si eme ị mụọ ya mụta ya ọfụma ọ bụrụ akwụkwọ ị gụọ akwụkwọ gị gụta ya ọfụma ị pụta life nwere stages maka na ị chụọ ya n'ike ọ laa n'ike mana i were nwayọọ nwayọọ nwayọọ na-achụ ya otu ụbọchị ị ga-achụtarị ya maka na ihe akụ akụ na ihe enwe enwe zuru onye ọbụla o zuru hmm. Osebụlụwa kere ụwa kere ya ka o zuoro anyị mhm. so mhm. onye ọbụla nwere nke ya ọ wụghị iwu na onye ọbụla ga-enweta nke nnukwu ahụ hmm. mana onye ọbụla ga-enweta nke zuru ya ọ wụ ọ wụ ozuzu ahụ ebe nsogbu

Chidiebere esi m esi m n'Enugu steeti afa m bụ Obinna Obiakọ abụ m onye abụ m onye Anambra afa m bụ maazị Amaobi Okafọ abụ m onye onye Igbo onye onye Anambra steeti so ị ma ị ma ihe a na-ekwu eh, mmadụ gwọrọ ọgwụ eh, wee kpata ego eh. kwetenye ya na mmadụ ike ịgwọ ọgwụ nweta ego hmm, ụdị ihe a adịghịkwa m na obi o maka ọgwụ afịa ọgwụ afịa bụ ngwa ahịa nye ndị na azụmahịa nya bụ ego i nwere i jide ego i gote ngwa afịa debe na ebe azụmahịa gị ihe ọbụla ha ndị mmadụ ga na-abịa azụ gị afịa ọ nya bụ ọgwụ afịa

ee mụnwa ga-asịkwa na mụnwa afụnube onye gwọnụ mụnwa afụkwa onye nwa gwọnụ m amarọ o a sị na ife onye maalụ ga-ama ya so nke m na-amarọ amarọ m so and nke onye meta n'isi ya a na-agwọ ọgwụ a na-agwọ ọgwụ ego ana m anụ ya na ntị mụnwa agwọnube nwanne m agwọnube so afụrọ m otu ya na-adị apart from nke m na-afụ na na Nigerian movie

o si na chi ka i si gbata mbọ ihe e si wee nwee ego wisdom chineke nyere gị amamihe ọ nya ka ị ga-eji kpata ego so na mmadụ ịkpata ego mmadụ ịsị na mmadụ na-agwọ ọgwụ m amaghị ekweghị m na mmadụ na-agwọ ọgwụ okay unu anụla ihe ndị nọ na street gwara anyị mhm. unu anụlanụ ihe ha kwuru kee nke ị kwenyere kee nke ị na-ekwenyeghị na ya ịhụlanụ ha na-ekwu ihe anyị na ha na-ekwu ihe the same thing mhm. ihe anyị kwenyere na ihe m o nwere ihe m chọrọ ikwu mm. mana mana m kwuo ya Mazi ọ ga-ele m anya ọjọọ but I don't want that ihe ọgwụ anyị na-agwakwa na ọ wụghịkwanụ until gị wa ọfịa until gị baa n'ime ọhịa gaa sị mm. baba nye m chọkụ nye weta ọkụkọ weta akwa mm. ka ọ wụ na ị gwọrọ ọgwụ mm. ị mara that na obi gị obi ọjọọ nọ gị n'ime gị too much wee na-ahụ ihe ọma na-emere nwanne gị maọbụ enyi gị obi a na-afụ gị ụfụ nwanne m ị hụ ihe ọma na-emere mmadụ gị sị gị na ọ mụ mụ ka o kwesịrị imere

Oh, yes. Yeah, I just want to say it. Okay, okay go on now. Go na ya. Una know na. Ọnụ m agaghị daa. Itinye itinye ọnụ na ihe Chinwe kwuru. Ihe Chinwe kwuru bụ eziokwu maka na o nwere e nwere ihe ndị dị iche iche iche na ịgwọ ọgwụ e, ọ wụghị onye ọbụla nọ n'ime ọhịa dịka i kwuru ọ wụghị onye ọbụla na-aka nzu mhm. mana e nwere ndị ga-anọ ha hụ ebe onye otu ha ma ọ wụ nwanne ha ma onye chọrọ ịga enweta ihe ọma ha gaa mechiere ya ọ wụ nnukwu ọgwụ onye na-achọghị onye na-achọghị ka ihe ọma ga-abịara mmadụ bịara ya onye ahụ na-agwọkwa ọgwụ

na mbụ dibịa mere gị ihe ọ gaa mm. ọ gị ga-agwa mmadụ sị a ah, onye a mere ihe a na ọ gara mm. dibịa agaghị apụta dewe signboard mm. dibịa agaghị apụta dibịa ọ ndị dibịa nwere handle na oh, Instagram na social media na mgbe mgbe ndị onye sị na ya wụ dibịa ma ọ wụ eze nwaanyị ma ọ wụ onye ọbụla ọ wụ bidoro mewezie onwe ya advertise Advertise, eh. ị mara na ihe onye ahụ Nsogbu adịla. na-achọzi wụ ego Eziokwu. cheta na anyị kwuru na mbụ na ezigbo dibịa anaghị enwe ego ọ na-ana Ọ gị na-ana gị. e nwere basic amount ihe ndị ị ga-eweta o ji mana ndị nke a ugbu a ọ dị ọ dụ ka nke anyị kwuru o nwere nke mekwara n'oge na-adịghị anya na mm. mpaghara ala Igbo anyị mm. onye nke ejidere ya na ndị otu ya zi ha nweziri ego ole a na-akwụ ịjoin ọ dịzi ka yunivasiti acceptance fee registration then o nwezi onye chọrọ ịpụ n'otu Mm. a gwa gị na ị ga-akpọta mmadụ abụọ ọzọ ga-eweta ego ole dị otu a before ewepụ gị na ihe a na-eme so ị hụ na ihe niile ndị a wụzi ego ka a na-achọ mm. maka na onye ahụ onye ahụ na-emere gị ihe niile a na-achụ na-eme na ọ na-emere gị mm. ihe ọma i leziekwa anya ọfụma

ihe a na-asị ị ma ihe a o nwere ihe ndị bekee na-asị give to Caesar what is Caesar's. Mm. Mm. mgbe a ee, onye na-eme ihe nkiri anwụ Junior Pope Mm. o nwere ndị pụtara Oh, nụ sị nwoke m. ee na wụnyere Fanta na mmiri Nọ ihe oge ọ mee. na-agafe ọ ya mere n'ihe mgberede ji Ji mee mee ya. ya. o ji na onye nwụọ ka ọzọ were Fanta na na ndị mmiri nke na ọzọ ọ dị were ndụ. Fanta na mmiri anụ ha gafere o nwere ihe mere ha Mm, Na- ya na anyị akpọ ya ịgwọ ọgwụ mm. ka ọ wụrụ a kpọ ya imefere whatever nọ n'ime mmiri a

Oh, eh, ebe m na-eweghị abanye n'akụkọ okwukwe eh, anyị bịa bawa na ihe okwukwe anyị ga-arahụ mm. maka na ihe nọ n'okwukwe dịka mụnwa si ekwu na mm. ihe i kwere ị pụta taa i teta ụra taa sị na ihe a wụ chi mm. fewe ya ya wụọrọ gị hmm? ị pụtakwa n'echi sị na ọ wụzi flower wụzi chi i fewe ya nyewe ya nri gbawe ya mmiri mm. ihe ọ bụla ị gwara ya ka o mere gị o mere mm. otu mụnwa si wee ghọta ihe nọ na ihe nke i kwuru na maka na eh, ndị ọ wụrụ na ndị Titanic awụghị Fanta na mmiri mere ama mma ya ọtala ha ga-ama mma Titanic ọ ha wee Fanta ya ọtala so um, after Titanic ship ndị ọzọ niile na-agbakwanụ ọ ha anaghị awụnye mmiri so ihe mberede mm. na-eme o nwere mgbe ụgbọelu dara na Ikeja ee Mm. nwoke ọ dara n'ime ụlọ ya na nwunye ya nọ na parlour ụgbọelu abịa Ada ya, bịara ada gbuo ya. ha nwoke agbabe ụgbọelu mbụ ọba ọba Ọ bụrụ airplane. ọ kwanụ n'ụgbọelu. Ọ bụghị Onwe pilot dị. na-abịa gbuo- gbuo ya ọ kwa n'ime n'ụlọ ụlọ ya. ya n'ime parlour ya ka ọ nọ so ihe mberede wụ ihe mberede anyị bịa nyochasịwa otu ihe mberede si mee Ọ dịzi ị anya. ga-abịa ị ga-abịa bawazie n'ime Bawazie, ime ime aga m ime okwukwe n'ime ọs. Ehe, and, eh, eziokwu

Mm-hmm. so ka o lupụ ilu abụọ geekwanụ ntị werenụ mkpịsị unu ga-eji edetu mm-hmm. ngwa ọ wụcha ha ancestral ilu mara dịka dịka eh, okwu anyị ji n'aka ofu ilu m ga-asị ka m tụpụ na mm-hmm. oke soro ngwere maa mmiri mm, ọ kọchaa oke mm, ọ gaghị akọkwa ngwere oke soro ngwere maa mmiri ọ kọchaa oke ọ gakwa akọcha ngwere ka ahụ ofu ofu mm-hmm. were asịkwa unu n'iji wee mechie okwu mm-hmm. na sị ndị Igbo sị na

igbo ndị ọma m ndị m ji eme ọnụ mm. unu ahụla ka maazị Victor mm. Odumegwu ji gbuwara anyị ya bụ akụkọ taa consultant dibịa ọ sịkwa na abụ ya dịkwa ọcha biko kwanụ so anyị sị ka anyị gwa unu nke bụ eziokwu ka anyị si wee gwa unu mm. kenekwa maazị Victor m sị gị maka na mmepe anya ntọpe ntị o mere mm. ọ dị egwu daalụ anyị asị nye ya daalụ mana anyị ga-eweda olu sị ya daalụ ị ma na ị bịa central anyị kwesịrị inye gị ọjị

Eh, a na m asị ka Osebụlụwa na-agọzi ihe unu na-eme na-akwadobe unu na-eme ka ihe niile na-aga ọfụma mgbe ọ bụla unu kpọkwara ya anyị na ya Unu anụrụ ya? ga-abịa danyere unu aka na-enye unu essential nuggets Hey! ị ghọta na-adrop ya kpọmkpọmkpọm ngwanụ